D'fhulaing Ard Mhacha agus Dún na nGall ísliú céime go Roinn 2 anuraidh, ach beidh siad ag filleadh ar Roinn 1 an bhliain seo chugainn. É sin ráite, bhí géarghá ag an dá fhoireann le corn. Cé acu a bheadh ag ceiliúradh? Bhí Marcus Ó Buachalla agus Kevin Cassidy i bPáirc an Chrócaigh.
Sin an rud táimid ag iarraidh go mbeadh an cic pas sin atá ag Ard Mhacha. Má úsáideann siad an cic pas, tá siad iontach dainséarach. Bhí sé sin iontach ó Ben Crealey i lár ghort an áir, Michael Langan. Agus tá seilbh anois ag Ard Mhacha, is iad ag déanamh isteach ar báide. Conaty! Ana-bhlocáil ar fad. Cérbh é ba chúis leis sin? B'é Caolán McGonagle a bhí ann sea, is dóigh liom. Tá sé fós ann trasna an bháide! Féach air sin mar phas agus mar shábháil, is dóigh liom. ó Shaun Patton ach tá an tarna pointe faighte ag Jarly Óg ach is dóigh liom gur sábháil a bhí ansan ó Shaun Patton. Sea, ar dtús ba é an fear mór Caolán McGonagle an bloc ealaíonta tagann an liathróid ar ais ag an fear sin Jarly Óg ach sílim go mbíonn Patton just yeah.
Passann i dtreo Langan. Tá sé thar n-ais, áfach, i dtreo a chaptaen, Ciarán Thompson. Thompson anois á shocrú féin is tá sé sin buailte leis an gciotóg agus tá an t-aicsean déanta ag Ciarán Thompson. Dhá scór um thráthnóna anois don gcaptaen.

Agus coimhlint laistigh den gcogadh féin ar siúl ansan. Grugan leis an gciotóg, sin ceann mór groí ard isteach i mbéal an bháide ó Rory Grugan. Ah, Rory Grugan! Ceann le cuas na bróige ó chianaibh Kevin, an ceann san leis an dtaobh istigh, ach an toradh céanna ar an dá iarracht.
Dochreidte, Marcus. Yeah, scór iontach. Tchíonn tú anseo, chonaic sé na postaí agus bhí fhios agat nuair a d'fhág sé an bhróg go raibh sé thar an trasnán.
Roinn 2 na sraithe. Bhuadar uair roimis san é chomh maith, 2011 agus muid ag féachaint anois ar Chiarán Moore á dh'fhágaint san i dtreo Oisín Gallen! A leithéid de chasadh! Caoimhín, bhíomar taobh thiar den gcic san, an tslí ar fad. Is as an tslí inar chas sí, bhí sé go hálainn. Ah, draíocht, draíocht go hiomlán Marcus, agus tchíonn tú anseo, bhí fhios againn nuair a bhuail sé an liathróid agus tchíonn tú é ag casadh thart.
Buaite ag O'Neill. Rian O'Neill ag cothú spáis dó féin. Cuirfidh sé an ceann seo thar n-ais i dtreo Peter McGrane. Lánchúlaí Aaron McKay. An-phas ar fad i dtreo Campbell. Soupy Campbell. An ceann san íseal agus leis an dorn ó Chonor Turbitt. Bhuel tá trí cinn as a chéile anois faighte ag Ard Mhacha don chéad uair um thráthnóna. Creideann siad. Seo chugainn Stefan Campbell. Stefan Campbell féachann sé chun cinn, tá Jarly Óg Burns saor, tá Paddy Burns saor, an dtabharfaidh sé an ceann san do Paddy Burns, ní dhéanfaidh mar tabharfaidh sé fé na scór féin, Stefan Campbell, ceann mór groí ard, tá sé faighte ag Stefan Campbell! Ceithre phointe as a chéile, ceithre phointe in achar sé neomat, cad é mar theacht aniar ó Ard Mhacha! Dochreidte ó Soupy Campbell ansin, an dtuigeann tú. Tá an ábaltacht sin aige. Tháinig sé, bhí sé gortaithe, bhí sé ar an bhinse, tháinig sé isteach, tá sárchluiche go dtí seo aimsithe.
Tá sé buaite arís acu, tá sé buaite ag Crealey, tá spás acu, seo é an am dóibh rian a dh'fhágaint ar chlár an scóir, tá spás anois anseo ag Oisín O'Neill. Ag tabhairt fé scór, bhfuil sé faighte aige? Tá! Oisín O'Neill! Ghéill sé an chic saor ó chianaibh ach thá an t-aicsean déanta aige ag an dtaobh eile. Dún na nGall tar éis a bheith ciúin nó aon ní ach teastóidh uathu an liathróid san a chur, bhuel thá spás anois anso ag McGonagle. McGonagle ag tabhairt fé scór, le ciumhais na bróige, thá sé sin faighte ag Caolán McGonagle! Sin é an corn thar fáil. Buaite ag Dún na nGall. Seo chugainn Dún na nGall. Tá siad ar an bhfrith-ionsaí. Gheobhaidh siad thar n-ais anso. Buille ard. Seo chugainn Gallen chun é a bhuachan. B'fhéidir do Dhún na nGall ceann mór groí ard. Tá sé faighte ag Oisín Gallen dhá phointe as a chéile chun b'fhéidir an ceann seo a bhuachan do Dhún na nGall. Tá fós am ag Ard Mhacha dhá neomat go leith fágtha anso i bPáirc an Chrócaigh. Tá roinnt spáis anseo ag Conaty. Conaty ag tabhairt fé scór! Tá muid ar chomhscór arís! Dhá neomat fágtha, iad ar chomhscór. Ag pointe amháin bhí farasbarr de cheithre phointe ag Dún na nGall. Tá siad fós ag treabhadh leo. Tá siad ag tabhairt fé scór! Tá ceann eile faighte! Scór álainn ó Aaron Doherty. Dún na nGall imithe chun cinn, 90 soicind fágtha. Tá an dá fhoireann muscailte anois, Marcus. An leaid óg sin Aaron Doherty, sárchríoch anois. An mbeidh deis eile ag Ard Mhacha? Cic amach anois, caithfidh siad brú a chur ar an cic amach anseo. Tá an fheadóg séidte! Bhuel, ceithre neomat d'am breise a dúirt sé. Agus lena cheart a thabhairt do Paul Faloon, is dóigh liom gur imir sé an 4 nóimeat san. McGeeney ag croitheadh láimhe le Jim McGuinness.